farafinna lolo bazin feerela k'a sigiyɔrɔ bɛn misiriba yɔrɔ ma ka b'o la tuguni azi le kutiri ka to k'an dɛmɛ sanga ni wagati bɛɛ an ma ɲina tuguni an ka patenaw kɔ minnu bɛ to ka emisiyɔn bɔ u ka sɛniw sanfɛ an b'aw fo k'a barikada min ye tv vision plus a kana ɲina toujours k'a yɛrɛ abɔne dɛ ne bɛna sira di an ka ustaz ma a bɛna na bɔ

tanga ɲinilen kɔfɛ ala fɛ ani an sindilen kɔ n'a tɔgɔ ye ani sɔli cayalen kɔ kira kan salalahu alayhi wasalam folikan fɔlɔ min bɛ anw fɛ o de ye o bɛ ɲɛsin ala kira somɔgɔw de ma n'o ye ahlul bayitiw ye n'an ko sirifiw wala an b'o fo dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kan kasatan min b'an fɛ buwakɛ yan n'o ye an karamɔgɔ denmuso ye n'o ye sayida min bɛ hayidara ye sigiyɔrɔ kelen in na fana an b'an karamɔgɔ fo n'o ye alahaj mustafa baba sanpana ye ni bɛɛ b'a dɔn buwakɛ yan ansar waajulikɛlaba don o kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ba ma n'o ye tante safi ye buwakɛ kɔnɔ yan ne hakili la o de ye déléguée des féminines ye donc an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ jɔyɔrɔ in na n'ala sɔnna

an balimakɛ min kɛra sababu ye an bɛ yan n'o ye bakari ye an b'a fo komi an tɛ baarakɛla tɔw tɔgɔ dɔn an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnlen kɔfɛ bi sɔgɔmada in na ko an bɛ plateau min sanfɛ o de ye espoir ye donc an bɛ dugawu kɛ yarabi plateau in ala k'a jiidi plateau in ala k'a sabati an bɛ kaloba min kɔnɔ ni n ma fili o de ye sunkalo ye ɔ sunkalo fana an b'a tile kɔnɔntɔnnan na naam n'a diyara ala ye naam ɔ o kelen de bɛ bɛn tubabukalo le 10 kosɛbɛ quatrième mois 2022 naam Ɛ, an bɛ dimanche la alahi n'ala ka jɛn ye inshallah o la sɔgɔmada in na an n'a denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ eh a n'a ka geribu cɛ a bɛ faamu n'o ye sɛk usman adam danbele naam dit Mohamed El Madani Haidara Junior fa junior ne hakili la Cote d'Ivoire kɔnɔ yan n'i ko fa junior ka ban kasatan jango Buakɛ yan kosɛbɛ ni Ala sɔnna gɛribokɛ in de don walahi a bɛ faamu alhamdulila ka bɛn guide spirituel de l'association islamique Yakin Din naam Jamiatul Yakin Din olu ka guide spirituel don kosɛbɛ n'Ala ka jɛn ye insalaah insalaah o la ko an bɛna kuma sɔgɔmada in na fɛn min kan o ye sun yɛrɛ de ye naam ɔ mais an ka basi bɛ min kan o de ye sun yɛrɛ tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ sun tiɲɛ kosɛbɛ mun kosɔn sɔgɔmada in na an y'an sinsin o kan parce que n'a fɔra baraji bɛ fɛn o fɛn na i janto a la fɛn min b'a tiɲɛ mm. o de ka bon o kosɔn n'ala ko ko a kɛ epi n'a seginla ko a to a to ka bon n'a kɛli ye a to o de bɛna a kɛli bɛɛ tiɲɛ kosɛbɛ kosɔn bɔnzela min kan o de ye fɛn min yɛrɛ bɛ sun tiɲɛ kosɛbɛ o la sundola k'a dɔn sunkalo ka bon a sɛgɛn ka bon a siɲɛnaw ka bin n'i ka tile ban kɔngɔ na ka n'a ye i y'o bɛɛ kɛ nka i ma baraji sɔrɔ a la i bololankolon bɔla o ye masiba ye fɛn minnu b'o se sundola ma ni sundola y'o dɔn a ka ca a la fɛ a bɛ sun min don a jan bɛ to a la o ye tiɲɛ ye Alihamdulila yani an ka se o ma sunkalo yɛrɛ dɔnnibaw nana n'a ye fiku kɔnɔna na a ko an k'a dɔn ko a tilalen don ɛsiyamu kisimani sun tilalen don tilan fila de bɔ faridun wa tatawu o farida ani nafila n'i y'a mɛn sun a bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ de a ko farida yɛrɛ yankasimu ila salasati aksam a ko farida yɛrɛ fana tilalen don tilayɔrɔ saba kosɛbɛ sun min ni olu ye farida ye wajibi don tila saba don kosɛbɛ n'a sɔrɔ a kuma in bɛ faamu kosɛbɛ o tɛ nafila ye dɛ n'o kelen kelen y'i sɔrɔ o ye wajibi bilen de y'i kan i ka na k'a don a ko a fɔlɔ sawmu ramadan o ye sunkalo yɛrɛ ye sunkalo ye wajibi ye baliku kelen kelen bɛɛ kan en tant que i ye silamɛ ye i ye baliku ye sun ye wajibi ye i kan an b'a ye an ka mɔgɔ dɔw ka kuma na k'a fɔ ne ma sun furu siri walima an ka du kɔnɔ ne ma sun bɛɛ don fɔlɔ i b'a ye a balikuyalen don maakɔrɔba don i b'a ye a bɛ tile kelen bila walima a bɛ tile fila bila haramu belebele don ni ala sɔnna ni waati ma an taa an tɛgɛ ma an da bɛna se a ma o la ko faraida fɔlɔ o ye sunkalo ye wajibi don négociation t'a la a filanan sawmul kafara o ye kafara sun ye kafara sun ye mun ye a dɔ ye n'i ye suratul mujadala lajɛ ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ a ko ni maa min y'i kali i muso la ko n y'i kɛ n ba kɔ ye walima maa min ko a muso ma n ye n ba ka taafe siri i la walima sunkalo kɔnɔ bana t'i la lujura t'i la i ye sun kelen bila sariya ko i b'o sara tile bi wɔɔrɔ ani maa min fana ni ko muso ma n y'i ba kɛ n y'i kɔ kɛ n ba kɔ ye o fana bɛ tile bi wɔɔrɔ de sun o fana ye wajibi bilen de i b'a sun ni maa min ye tile kelen bila sunkalo kɔnɔna na k'a sɔrɔ bana t'i la foyi t'i la wajibi bilen de i b'a sun o de ye kafara sun ye fana ye farida ye a sabanan sawmu na Mm. ni maa min ye dakan ta k'a fɔ ala n'i ye nin kɛ n ye n bi nin sun mhm. ɔ n'ala y'a kɛ wajibi bilen don i kan i k'a sun mɛ bi an bɛ wajibi jumɛn kan o ye sunkalo yɛrɛ de ye sunkalo ka wajibiya ala ka kitabu kɔnɔ mm. ani kira ka sunna ani ijima o dɔnnibaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ sunkalo ka fari n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu a ma ala ka kuranɛ kɔnɔ n'i ye ala ka kuranɛ lajɛ ala ko cogo di a ko di a ko ya ayuha lazina amanu kutiba aleyikumu siyamu kama kutiba ala lazina min kabilikum laalakum tatakuna n'i ye kuranɛ lajɛ suratu bakara aya kɛmɛ ani bi seegin ani saba o de bɛ bɛn kuranɛ suran filanan ma kosɛbɛ sourate deux verset cent quatre-vingt-trois n'i ye kuranɛ lajɛ kosɛbɛ ala ko cogo di a ko di a ko ya aw muminiw aw min sɔnna ka da ne ala la kosɛbɛ aw min sɔnna ne ala ko fɛn min man ɲi n'a y'a to yen ne ala kan bɛ aw ma kosɛbɛ n ye sunkalo in kɛ farida ye aw kan cogo min na n y'a kɛ farida ye mɔgɔw kan mm. minnu tɛmɛna ka kɔn aw ɲɛ kosɛbɛ ajinɔ mɛ nafa min b'a la mm. sun na o de ye laalakum tatakuna n'a ye sun in don mm. a na siran ala ɲɛ kosɛbɛ walawala yɔrɔba bɛ nin na yan'an da ka se o ma ka don an ka walanda kɔnɔ mm. ala ka kuranɛ an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin dama fajina nin yɔrɔ in bɛ maa caman sɛgɛn mm. n'i y'a lajɛ ala an silamɛw a b'an caman sɛgɛn kosɛbɛ ni sunkalo sera an bɛɛ mako bɛ sun ka doli la o ye tiɲɛ ye i b'a ye bɛɛ b'a don walahi maa o maa kɔni b'i tin turu kaaba bɛɛ an bɛɛ b'an k'a kan kosɛbɛ siga t'a la n'i y'ala ka kuranɛ lajɛ faratiba don Munna n ko farati don dama ali a la sun kɛrɛnkɛrɛn na mɔgɔ minnu ka ma k'o bɛ baraji sɔrɔ a la bɛɛ tɛ bɛɛ tɛ sun kɛrɛnkɛrɛn na ala ko mɛlɛkɛw ma a y'a sen bɔ sun baraji sɛbɛnli la ne ala b'o ta ala yɛrɛ de bɛna sun baraji sɛbɛn o tɛ tulonkɛ ko ye dɛ ala yɛrɛ bɛ jɔ ni baara min kɛli ye o kɛbaga ti manamana mɔgɔ ye o ye tiɲɛ siga t'o la walahi ne ni e ka kan ka jɔrɔ yan de yala an b'a la wa hmm, kosɛbɛ parce que mɔgɔ b'i ye fɛn dɔ la nka i t'a dɔn o ye tiɲɛ ye o le kosɔn ala kira ka sila kan silamɛya la kana mɔgɔ kɛlɛ n'i m'a ɲininka kosɛbɛ siga t'o la o le kosɔn dɔnnibaa ɲuman ale ti mɔgɔ kɛlɛ ayi a bi jogo jugu de kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ la mɛ a t'i yɛrɛ kɛlɛ kosɛbɛ Fajinɔ mais jogo min b'i la a b'o de kɛlɛ ka bɔ i la mais a yɛrɛ normalement a t'i juguya a t'i kɛlɛ hmm. mais jogo min b'i la a b'o de kɛlɛ alahu akubar n'o jogo bɔl'i la dɔrɔn i b'a ye alihamudulila walahi kosɛbɛ a tɛ na ni juguya ye a tɛ na ni hasidi a tɛ na ni foyi y'i ma parce que fɛn min b'i la a bɛ kan k'o de kɛlɛ kosɛbɛ siga t'o la o la sun ye fɛnba de ye damma ala ko ne yɛrɛ de bi jɔ ni sun baraji sɛbɛli ye naam o la ala ko a bi jɔ ni fɛn min ye naam ne ni e kana k'i kɔlɔsi tiɲɛ yala an b'a jama kɔnɔ wa mm. Fajinɔ an bɛ segin kuranɛ de ma kosɛbɛ ala bɛna sun faridaya ko ya ayuha lazina amanu mm. allahu akbar a ko ya aw muminiw naam exemple la sisan mm. ni ne nana aw fɛ yan naam ne ko n ko karamɔgɔw ye waa kɛmɛ di mm. ko k'a di buwakekaw ma kosɛbɛ exemple don aw k'a faamu naam eh, ni sokoraka dɔ nana a bi dɔ d'a ma walama a t'a di mm. an bɛ dɔ di Fajinɔ ni Belleville ka nana a bi dɔ sɔrɔ walama a t'a sɔrɔ a bɛ dɔ sɔrɔ Air France ka bi dɔ sɔrɔ, a b'a sɔrɔ, Jamuru ka bi dɔ sɔrɔ, a b'a sɔrɔ, hakɛ tɛ e bolo k'a fɔ i tɛ dɔ sɔrɔ parce que a fɔla buwakekaw, o ye tiɲɛ ye siga t'a la, unhun, mais ni n nana aw ka plateau kan ni n y'a préciser, naamu, n ko waa tan filɛ an ye nin di Espoir mɔgɔw ma, naamu, ɛ ni maa wɛrɛ nana ko n sen b'a la, un, i b'a fɔ un un karamɔgɔcɛ ko Espoir de, kosɛbɛ, o ye tiɲɛ ye Fajinɔ

Bon n'i ye nin kuranɛ aya lajɛ an ka dɔnnibaabaw nana n'a ye tafsiri kɔnɔ caman bɛ fɔ a tafsiri la kosɛbɛ nka mago bɛ kelen dɔrɔn de la suratul wakiya bɛ segin k'o lajɛ ala ko la yamasuhu ilal mutaharun ko maa si ma kuranɛ masa fo sanumanw kosɛbɛ n'i y'a lajɛ an ka karamɔgɔw y'a da an ma wulibali la o de ye kuranɛ nana bolo minnu bolo mɛlɛkɛw bolo fo ka na se kira ma a bɛɛ ye fɛn sanuman de nɔgɔ ɲagami t'a la allahu akbar mais siyaw nana n'a ye o ka tafsiri dɔ kɔnɔna na ko a kɔrɔ de ye maa si tɛ kuranɛ yɛrɛ laɲini Namu. kuranɛ bɛ fɛ ka min fɔ Namu. parce que aya ye min fɔ arabukanjɛ la o tɛ Namu. laɲini min b'a la Mm. k'o kɔrɔ walawalali tɛ sɔrɔ maa bolo fo sanumanw namu sanuman ɲinina kuranɛ kɔnɔ ala ko ahalil beyitu n y'olu de saniya olu de ye sanumanw ye allahu akbar karamɔgɔ kɛmɛ bɛ se ka kuma kuranɛ aya kelen kan mm. nka ala kira somɔgɔ min n'a kalannen don n'a bɛ diinɛ dɔn n'a y'o aya kelen da i kamana bɛ gwan ne ye min mɛn ka caya est ce que o kelen don wa parce que ka d'a kan mm. kuranɛ mako bɛ a laɲini na kɔrɔ bɛ yen laɲini bɛ yen o tuma n'ala ko mumininw n ka sun naamu kabini nin yɔrɔ la Mm. an b'an jɔ yen fɔlɔ naamu mumini ye jɔn ye sikei fajinɔ Mm, ma Ɛ, ne tɛmɛtɔ a ka plateau kan ne ko n ko ala ko mumininw a ye sun kɛ mumininw de kan wajibi ye kosɛbɛ mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min b'an lamɛn Mhm. ale kɔni b'a mɛn mumini mumini mais mumini yɛrɛ ye jɔn ye kosɛbɛ walayi o Bɔn, tiɲɛ ne kɔni tɛmɛna ten n ye waajulu kɛ naamu mais a ma faamu parce que a ma walawala kosɛbɛ tuma dɔ la n'ale y'a mɛn ko mumini mm. dɔ ko ale ma mumini a fana ko dɔ ma mumini an bɛɛ bɛ tɛmɛ n'a ye ten mumini mumini nin ye muminatu ye nin ye mumini an bɛɛ b'an yɛrɛ wele muminatu mumini mais n'i y'a walawala mm. a lamɛnbaga dɔ bɛ na a lamɛn mm, ja mumini ye nin de ye kosɛbɛ a ja n ka kan ka kɛ tan de ye kosɛbɛ a ja ne bɛ fɛn dɔ la n man kan ka nin kɛ naamu cɛ Ja an ka sun ja a mako bɛ fɛn minnu na o de ye nin kosɛbɛ ja ni n faratila ninnu de bɛ n ka sun cɛ pewu pewu siga t'a la o la i b'a ye waajulu ye nafa kɛ hali n'i ma caman sɔrɔ n'i ma kuranɛ aya caman sɔrɔ waajulu besoin tɛ i ka kuranɛ bɛɛ kalan a besoin tɛ i ka hadisa bɛɛ kalan a besoinnen de i bɛ min fɔ mɔgɔw k'a faamu o ye cɛ in ba dɔrɔn n'a sɔrɔ tun in bɛ fɔ kojugu o la ala ko mumininw ne ye sun kɛ aw kan wajibi kosɛbɛ an seginla k'a lajɛ mumini ye jɔn ye fajinɔ ni ne ko n bɛ kuma mumini kan n b'a ye n bɛna n kunna kuma fɔ fajinɔ diinɛ in ka sanu ka bɔ ne ka faamu na o ye cɛ ye diinɛ ka sanu ka bɔ o ma kosɛbɛ i ka faamu bɛ na de diinɛ tɛntɛnlen bɛɛ kɔfɛ aw yɛrɛ bɛ na n'a ka faamu ye kosɛbɛ mais tant que fɛn o fɛn sɛbɛnla a sabatila ka ban i ka faamu t'o la o n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu kosɛbɛ o tuma na an b'a lajɛ kitabu fɔlɔ jumɛn na an b'a lajɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ sikei fajinɔ munna an b'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye siga bɔ an na kuranɛ na a ko laa rayba fiihi a ko siga tɛ kuranɛ na walayi hakan hadisa ɲamina ala kira kɔfɛ mais kuranɛ ma ɲami walayi i bɛ se ka hadisa dɔ fɔ ni dɔnnibaaw y'a tɛntɛn k'a lajɛ naamu dɔ b'a fɔ dɔyifu don dɔ b'a fɔ sɔhihu don kosɛbɛ mais kuranɛ o ye lakika de ye walahi hakan dɔrɔn fɛn fila bɛ yen k'o dɔn naamu nasiku ani mansuku o ye cɛ ye fajinɔ min jɔsila ani min sabatila kosɛbɛ parce que aya dɔw bɛ yen kuranɛ kɔnɔ olu jɔsilen don tiɲɛ aya dɔw bɛ yen olu sabatilen don kosɛbɛ o la mumini an bɛna taa kuranɛ kɔnɔ naamu yala an bɛ ala ɲininka ala min jɔn bɛ ni sunbaw ka baraji sɛbɛnli ye hmm. ala an b'an damakasi e yɛrɛ la naamu i k'i bɛ mun ka baraji sɛbɛn naamu k'o ye muminu ye naamu ala o tuma jɔnw de ye muminu ye sikɛ alimu alamu o d'a ma

o la hali n'an da ma se nin bɛɛ ma a ko cogo di a ko mumini de ye mɔgɔ ye min ka seli la a bɛ siran ala ɲɛ mumini jogo fɔlɔ n'a jɔla seli la ani ala ɲɛsiranya bɛ don seli kɔnɔ walawala yɔrɔ bɛ nin na waatiw surunya nin kama n'a sɔrɔla kuma in bɛ fa a ko a jogo filanan mumini da tɛ ye manamanakan na fɛn o fɛn ye naganagakan ye mumini da tɛ y'a la kuma min t'a bɔ a da t'a la naamu kosɛbɛ a sabanan naamu ni mumini ye nafolo sɔrɔ ala hmm. ko jaga ka di cogo min na k'a b'a di ten o ye tiɲɛ siga t'a la a naaninan naamu a ko i k'a dɔn mumini jan b'a ka ɲamana na tiɲɛ fasi dɔ nin ye masiba de ye kosɛbɛ mumini jan b'a ɲamana na naamu nin ye masiba de ye kosɛbɛ ni cɛ don a jan b'a ka kulusijala la ni muso don a jan b'a ka taafe bolo la kosɛbɛ n'an ye nin yɔrɔ lajɛ ni waati ka surunya tɛ sunkalo kɔnɔ i b'a sɔrɔ maa caman bɛ sun a yɛrɛ b'a dɔn sen t'a la walahi tiɲɛ parce que ka d'a kan sunkalo sela e ko i sunguru ma an k'an jɔ fɔlɔ mm. mɛ an m'a dabila de an ma tubi ko an k'an jɔ fɔlɔ kosɛbɛ walahi o b'a yira ni sunkalo banna a bɛ tɛmɛ n'a ye mɛ wulibali fana na ni sunkalo banna ni seli kɛla n'i sela an ka kɔmɛrisiw la mm. walama i sela an ka pilasi pibilikiw la min kelen sun don i bɛ t'o kelen de sɔrɔ i tiɲɛni na fasi dɔ Donc, e kɔni sen t'a la Kosɛbɛ. i ye bato min kɛ a kɛla zero ye naamu a ko o kɔfɛ Mm. min ma kumani ye ma o y'i furumuso ye an'i ka jɔnmuso kosɛbɛ a ko ni maa min ye dɔ ɲini furumuso n'i ka jɔnmuso kɔfɛ Naamu. ko i k'a dɔn i kɛla dansagola ye kosɛbɛ a ko mumini fana ka dannaya a mako b'a la Mm. mumini ka layidu a b'a kɔlɔsi Naamu. mumini fana ni a ka seli waati duuru a jan b'a la a Alahu tɛ dɔ seli ka dɔ to yen abada a ko olu jamakulu de ye alijinɛ ciyɛntabagaw ye kosɛbɛ olu de ye firidawsi ciyɛntabagaw ye duumɛn b'a kɔnɔ ni ne ala ko muminiw ka sun jogo minnu fɔla walawali caman b'a la k'a surunya mumini jogo ye nin de ye n'a yel'i la sisan ala ko i sunna mɛ n'a dɔ ma y'i la a bɛ fɔ i ka sun man ɲi a tiɲɛlen don kosɛbɛ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu bɛ faamu o la ala kira salalahu taala alehi wasalam wasalimu a fɔla an ye k'a fɔ ko sun a faridayala kuranɛ kɔnɔ ani kira ka hadisa wa wala toho umuhu arawahu ahamadu wa nisa'i Allahu akbar parce que ala kira ko ala ko sun ye farida ye aw kan naamu ko ni maa min ye sun in don dannaya kama naamu ani baraji ɲini yɛrɛ kama ko ala kan k'a kɛ ko i ka da la i b'i bɔ i jurumu kɔnɔ i n'a fɔ i ba y'i bange don min ni jurumu tɛ ɲɔgɔn fɛ komi an k'a dɔn a jɔli n'o y'a nafila ye k'o kɔni ye sunna ye nka u tɛ wajibi ye an kan o la n'an bɛna tɛmɛ n'an ka walanda ye komi waati korolen don an bɛna don sun yɛrɛ fɛn minnu b'a a gosi ka bɔ yen pewu ala kira ka kumaw na nɛma ni kisi bɛ kira ye sa ala kira ko cogo di ko di n'an ye ala kira ka kumaw lajɛ a ko sun a mago bɛ min na o de ye yɛrɛ minɛ ye n'i y'a mɛn sun lugatil arabiya parce que dɔ bɛna mɛn sun sun ma kɔrɔ ye di kosɛbɛ n'i y'a mɛn sun arabukan na alimsak k'i yɛrɛ minɛ donc ni sun kɔrɔ ye ko yɛrɛ minɛ na o tuma na ne ni e ka kan k'an kɔlɔsi kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen n'i m'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma a b'i ka sun kɛ zéro ye kosɛbɛ o tuma an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ ka kan k'i janto nin na d'abord k'a fɔ sun sun yɛrɛ mɔ o de ye ko yɛrɛ minɛ d'abord o la n'o ma walawala hakilitigi b'a dɔn an ka kan k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn minnu ma parce que ni kelen kelen bɛɛ bɛ tiɲɛni dɔn i bɛ ɲuman dɔn kosɛbɛ ala ko fa alhamaha fujuraha wa takwaha ne yɛrɛ de ye ni kalan a ka tiɲɛni ko a n'a ka ɲumanya ko ye ni yɛrɛ kalan a la kojugukɛla b'a dɔn min min na a man ɲi e b'a hakili jigin ɲumankɛla b'a dɔn min min na a ka ɲi e b'a hakili jigin ala ko i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ suntiɲɛfɛn kelenkelen bɛɛ ma min tulu'il fajri ila gurubi shamsi fo ka taa se tile benni ma k'a daminɛ suburi dun waati fo ka taa se tile benni ma fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun tiɲɛ k'i kɔlɔsi a la o la ala kira sɔlɔlɔhu taala alehi wasalam nin minɛna Aba Hurayira la Ala ka jɛn b'a ma mm. a ko cogo di a ko man lam yada'a qawla zuur a ko ni maa min ma se ka kuma jugu fɔ ye k'a dabila mm.

ko dalu foyi t'i bolo mm. lahara jɔ don k'a fɔ k'i ye ji to yen mm. i ye dumuni to yen ala kama ko dalu t'i bolo n'an y'a lajɛ k'i daminɛ ka bɔ kuma juguw fɔli ma a fɔlɔfɔlɔ ye nkalontigɛ ye tiɲɛ nkalon siɲɛ kelen a b'i ka sun tiɲɛ pewu pewu siga t'o la mais fɛn dɔw bɛ sun tiɲɛ mm. epi sun tɔgɔ bɛ sara an page nɔ da fɛn dɔw b'a tiɲɛ naamu a tɛ sara nka a baraji bɛɛ tiɲɛna alahu akubar dama mais fɛn dɔw bɛ yen n'olu ye sun tiɲɛ naamu sariya b'a fɔ a sara naamu mais fɛn dɔw bɛ yen n'olu y'a tiɲɛ sariya t'a fɔ a sara naamu mais sariya b'a fɔ i ye baraji t'a la i ye fu de kɛ ten alahu akubar ske n'a sɔrɔ kuma i b'a fɔ o la kuma jugu fɔ i janto a la k'i to sun na nkalontigɛ k'i sigi gɛrɛ na i bɛ min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn cɛn tɛ a bɛ sun baraji cɛn nka sariya ma kuma i fɛ k'a sara yɛrɛ o la an k'an janto an da la parce que ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen n'a ye kɔnɔ a ko n'i tɛmɛna nkalontigɛla la k'i kali ko n tɛmɛna jahanɛmɛ wulu la ko kafara bɔ t'i ma nkalontigɛla ala kira ye nkalontigɛla yira ni min ye o de ye ko jahanɛmɛ wulu don kosɛbɛ fajuna walahi o la mumini t'a lawura kama ka nkalon tigɛ fɛn dɔ bɛ se ka bɔsi i la naamu i ma fɛn dɔ faamu i k'a fɔ kɔfɛ i y'a ye cɛn tɛ ala kan t'i ma kosɛbɛ fajuna nka k'a lawura kama n bɛ min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn cɛn tɛ nkalon don Naamu. k'a tigɛ Mm. aa i ye kojugu kɛ dɛ kosɛbɛ kuranɛ ko wayilun yawma izin lil mukazibin ɲankata ni bɔnɛ bɛ nkalontigɛla ye a tɛ kisi fiyewu cɛ a filanan o ye namimaya ye kosɛbɛ e bɛ sun na e bɛ t'i sigi dɔ kɛrɛfɛ ko karisa y'a kɛ tan karisa y'a fɔ tan k'a n'a tɔɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na o de kosɔn n'an bɛ sun na an k'an kɔlɔsi gɛrɛw na an k'an kɔlɔsi barodaw la kuma dɔw bɛ yen n'o bɔl'i da ka ala yafali ka fɛn kɔ a ko an y'an janto a la k'an to sun na an y'an janto an da la an bɛ kumakan minnu fɔ an k'an janto a la naamu cɛ maa fila bilalen ɲɔgɔn na o ye sun tiɲɛni ye pewu parce que i ye kojugu kɛ o kosɛbɛ i ye dega kere o fila ni ɲɔgɔn cɛ naamu cɛ a sabanan o ye maa kɔrɔfɔ ye hmm. an bɛ kɔrɔfɔli jate min ye n'a ye nkalon d'a tigi la kosɛbɛ walama n'a y'a tigi n'a ye fɛn dɔ fɔ a kɔfɛ naamu tiɲɛ min t'a la an b'o de kɛ kɔrɔfɔli ye kosɛbɛ o tɛ kɔrɔfɔli ye hmm? fajuna dama hmm, dɔnnibaaw tulo b'an kan na o tɛ kɔrɔfɔli ye Alahu akibaru. kɔrɔfɔli de ye naamu n bɛ min fɔ cɛ ma naamu a b'a la koyi kosɛbɛ mais n'a y'a dɔn n bɛ kan ka min fɔ a kɔfɛ a man d'a ye Naamu. k'a sɔrɔ tiɲɛ don a b'a la Naamu. o de ye kɔrɔfɔli ye Alahu akibaru. ha fajinɔ sike n'a ma ɲɛ i b'a fɔ a ye de naamu cɛ kɔrɔfɔli an b'a fɔ kɔrɔfɔli de ye maa min bɛ taa ka taa nkalon da maa na o tɛ kɔrɔfɔli ye dɛ ha mufitili wara sike kɔrɔfɔli de ye min b'a tigi la nka n'i y'a fɔ a ye n'a y'a mɛn k'i y'a fɔ a kɔfɛ a man d'a ye Naamu. o de ye kɔrɔfɔli ye alahu i ma i b'a kɔrɔfɔla sisan i ye fɛn dɔ fɔ min t'a la arabukan ko k'o tɛ kɔrɔfɔli o b'o wele ko bugutan alahu akubar donc fɛn fila ɲaami bɛ ɲɔgɔn na an bolo mais a bɔ ka gɛlɛ sabula an ka bamanankan ɲaamina arabukan na kosɛbɛ fasino o la n'i ye fɛn fɔ a tigi la min t'a la sariya t'a fɔ o ma kɔrɔfɔli sariya b'a fɔ i ye bugutaani kɛ sabula i ye galo d'a la siga t'a la mais kɔrɔfɔli de ye min yɛrɛ b'a la nka n'a y'a mɛn k'i y'a fɔ a kɔfɛ a man d'a ye o de i y'a kɔrɔfɔ kosɛbɛ siga t'a la o bɛ sun tiɲɛ pewu pewu walahi n'i ye tabarani lajɛ ala kira delila k'a fɔ sungurun fila ye k'a ka sun tiɲɛna sɔrɔ kira m'o ye o degunnen de nana kira fɛ yen ko kira an bɛ se k'an ka sun tigɛ wa mm. an bɛ yɔrɔ min na an tɛ se tun a k'o ma aw tɛ sun na o ko kira ma an bɛ sun na kira ko la t'a la ko jibirila bɔla ala fɛ yen ne fɛ yan sisan sisan jibirila ko n ma ko a tɛ sun na mm. badru di ko kira kabini dugu jɛla an ma dumuni kɛ an ma ji min allah kira ko mais depuis dugu jɛla a bɛ maa kɔrɔfɔ la cɛ k'aw bɛ fu de kan ten sun tigɛ n'a doli ko a bɛɛ ka kan jibirila bɔla n fɛ yan a ti foyi la fu kɔ allah akbar alimu alama nka n'i y'an ka gɛrɛndaw lajɛ bi ee fa jeune janko n'an ye sun don ni baara tɛ yen kaban an bɛ taa an sigi ɲɔgɔn kan bilahi sirabadaw la maa ti tɛmɛ i la i ma dɔ fɔ min ma walahi i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn i da b'a bɛɛ la kosɛbɛ o de kosɔn ala kira ko silamɛ ka silamɛya ɲɛni i da bɔ fɛn na min t'a bɔ yen walahi badru di o la an k'an janto a la kosɛbɛ naam tari kuma in bɛ faamu kojugu o la o kɔfɛ ani yamunul khamisi k'i kalen fɛn dɔ la allah o kɔrɔ feerekɛyɔrɔ la kosɛbɛ i ye fɛn dɔ ta dasi mugan naam nka i bɛ fɛ k'a feere bi saba Mm. baasi t'o la o o Kosɛbɛ. ye jago de ye walahi sariya y'o daga o naam mais kan'i kalen ko kiliyan ma walahi nin fɛn min filɛ ne yɛrɛ y'a ta tan ni seegin de ɲɛ fila dɔrɔn de b'a la mahamadu rasulullah allah hmm. a kɛra masiba ye walahi a kɛra masiba ye kosɛbɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i y'a ta dɔrɔmɛ tan de cɛ siga t'o la walahi a fɔ kelen n ka fɛn dasi bi saba hmm. walama mugan n'a ko sabali dɔ bɔ a la n bɛ se ka duuru bɔ a la n'a ko dɔ bɔ a la a ti ɲɛ nin kɔ o b'a fɔ o de ma mumini hmm, mɛ n tɛ se k'a d'i ma walayi ne yɛrɛ y'a ta nin de la k'a sɔrɔ i ni ala cɛ i m'a ta o la ala kira ko sunkalo la k'olu caman ka sun de buruni don kɔfɛ ka sun ti minɛ maa min b'i kale fɛn na ka sɔrɔ a ma kɛ fiyewu an k'an janto a la sugufiyaw kɔnɔ kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ naam an k'an janto a la mm. alakira sɔlɔlɔhu taala alehi wasalam a ko n'an sigilen don parce que hadisa in kɔnɔ a ko ni mm. maa min ma kuma jugu fɔ ye k'a dabila naam wala amala bihi ka ban ka kuma jugu baara fana kɛ ninnu ye fɛn minnu bi bɔ da la mɛ fɛn dɔ bɛ olu tɛ bɔ da la nka o bɛ na kɛwale na lahalaya la adamaden ka baara la o dɔ ye jumɛn ye e sigilen don sirada la mm. i bɛ kan ka haramu lajɛ ka sɔrɔ i bɛ sun na kosɛbɛ sariya y'a interdit parce que n'a fɔla ko yɛrɛ minɛ i yɔrɔ bɛɛ de b'i yɛrɛ minɛ i b'i ɲɛ minɛ i ɲɛ minɛ kɔrɔ tɛ ko i b'i ɲɛ datugu k'i ɲɛsin siraba ma o ayi ɛ ni mobili y'i fa o la yɛrɛ faga u ye cɛ ye fazu nɔ aa o sɛbɛ hali n'a ye ala ka kumakan dɔw lajɛ ala ka diinɛ in mako bɛ walawalali la walilahi a bɛ se ka f'i ma ko cɛ ko siran ala ɲɛ naamu bɔn o bamanankan na siranya an bɛɛ bɛ siranya siranya ye mun ye n'i Na. ja tigɛla kosɛbɛ ni cɛ ee, siranna dɛ f'i bi yɛrɛyɛrɛ jatɛya Na, ɔ. k'a sɔrɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ a m'a fɔ ko a ye siran tini a ko Mm. itakilaha Mm, itaki tɛ siranya ye dɛ a y'a kɔlɔsi ala la mɛ komi bamanankan espilike cogo ka fɛn dɔ bɔ kɔrɔ dɔ la ka na kɔrɔ dɔ la o de ye diinɛ yɛrɛ sɛgɛn mɛmu i bɛ kuranɛ lajɛ français min bɛ kuranɛ na n'o b'a traduire en français n'i y'a filɛ ka ɲɛ n'i bɛ arabu dɔn i b'a ye o sɛgɛnna kojugu a t'a bɛɛ sɔrɔ fiyewu a tɛ laɲini bɛɛ sɔrɔ maa ka kan dɔ bɔ kan dɔ la ka na kan dɔ la masibaba don mm. an ka diinɛ balawu bi yan de kɛlɛ o kɛlɛ b'an fɛ nin balawu dɔrɔn don alahu akubar fajuna o tuma n'a fɔla ko dɔgɔ k'i kɔlɔsi ala la o de ye fɛn minnu man di ala ye i kɔlɔsi kana sama ani siran ala ɲɛ ele fɛ hii ka i n'o mm. tɛ o o sɔrɔ i bi dɔw ye n'o jɔla seli la walama n'o jɔla layilayila walama o bɛ sin ka fɛn dɔ fɔ i b'aw yɛrɛ bi fɛn mm. nkalon don han fajinɔ nkalon don nkalon don ee ɛ mɛ n'o kun don diinɛ ti ɛ ala o ye tiɲɛ ye dɛ fajinɔ siran ala ɲɛ Mm. o fɔli ye de i ka bamanankan na i ka se k'a faamu Tiɲɛ. sinɔn i kɔlɔsi ala la itaki kɔrɔ de i kɔlɔsi ala la siranya tɛ dɛ kawufu de ye siranya ye Mm. Naam. arabukan na kawufu o de ye siranya ye Naam. itaki ye kɔlɔsi de ye alahu akubar studio mɔgɔw bɛ se k'a fɔ cɛ i Ah. kɔlɔsi an ka mikoro la dɛ o ye tiɲɛ ye mais ni dɔw ko ko cɛ ko siranya mikoro ɲɛ mm. tuma dɔ e yɛrɛ tɛ fɛ ka gɛrɛ a la yɛrɛ kosɛbɛ parce que n'i siranna fɛn fɛn e tɛ fɛ ka gɛrɛ a la mais n'a fɔra siran ala ɲɛ an bɛ gɛrɛ ala la de ye bamanankan yɛrɛ lahalaya yɛrɛ yɛrɛ la n'i ko sisan ko cɛ mm. ii siran bon ɲɛ dɛ o ye tiɲɛ ye ee ayiwa a tigi tɛ fɛ ka fɛn kosɛbɛ mais i kɔlɔsi o b'a yira kana siran ala ka ɲi kojugu a b'a ka jɔn fɛ i gɛrɛ ala la mago b'i la mais i kɔlɔsi a ka dan dɔw la n'i magala na sisan an ka an soma bɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ye siga t'a la i kɔlɔsi n'i ye geste dɔw kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka image tiɲɛ kosɛbɛ i kɔlɔsi kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ a bɛ hmm. tiɲɛni kɛ tiɲɛ i taki de ye nin ye alahu akubar fajinɔ ma dɔn ni kuma in faamu diinɛ mago bɛ nin walawalaliw walahi o ye tiɲɛ ye o la n'an y'a lajɛ k'i sigi sirada la ka haramu lajɛ mm. sariya y'a interdit total mais yeko fɔlɔ naam ala t'i minɛ o ma nka filanan naam ala b'i minɛ o ye tiɲɛ ye siga t'a la tele b'o la naam a b'a la n'i bi jaw lajɛ tele la k'i to sun na a to a ka kɛ ja ɲuman ye kosɛbɛ ala an ka pɔrɔtabu sunkalo la i kɔlɔsi ja dɔw lajɛli la walahi cɛ walahi a bɛ maa ka sun baraji bɛɛ tiɲɛ pewu siga t'a la o tɛmɛlen kɔfɛ o da i janto a la fɛn minnu bɛ sun tiɲɛ ka bɔ adamaden na a dɔ ye adamaden hmm. o kɔni bɛ sara n ye mun fɔ sa olu tɛ sara kosɛbɛ min bɛ sara hmm. o de ye n'i fɔɔnɔna Allahu akubar ha fajinɔ walawala waati korolen kama an k'a don ɲɔgɔn na mufti samad n'i fɔnɔna naamu mais n'i fɔnɔna mm. n'i y'a dan ten mm. n ye diinɛ blessé ee eh, fajinɔ diinɛ in ka gɛlɛ kojugu sikei walawala n'i bɛ kuma mɔgɔw fɛ da la ko bɛɛ ka faamu tɛ kelen o ye tiɲɛ ye siga t'a la dɔw mako b'a la i bɛ min fɔ a bɛ fɛ k'a faamu a bɛ fɛ k'a dɔn de o ye tiɲɛ ye siga t'a la sariya la n'i fɔnɔna naam i ka sun ma tiɲɛ alahu akubar n'i fɔɔnɔna, naamu, i ka sun tiɲɛna, kosɛbɛ, Alahu akbar mais ni ne ko sisan n'i fɔɔnɔna i ka sun tiɲɛna, naamu, dɔnnibaa wɛrɛ bɛna n lamɛn a bɛ yɛlɛ, kosɛbɛ, a b'a fɔ a b'a faamu a b'a fɔ ko mais cɛ m'a walawala, o ye tiɲɛ ye, bon dɔ b'a lajɛ kunfin don, naamu, n'o taara ye dɔ fɔɔnɔna ka ee ko n ka karamɔgɔkɛ lamɛn, Fajinɔ yɛrɛ ko n'i fɔɔnɔna sun tiɲɛna, walahi o ye tiɲɛ ye siga t'o la. ale fana fɔ non n ka karamɔgɔcɛ ko a ma tiɲɛ a ma walawala kosɛbɛ o cɛ diinɛ in mago bɛ walawala la walahi o tuma n'i fɔnɔna naam o bɛ sun tiɲɛ o ye jumɛn ye mm. mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a fɔnɔna n'a ko hɔɔ mm. fɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ siɲɛ kelen sikɛyi cɛ ni fɔnɔ bɔla siɲɛ kelen naam dɔ ma segin i kɔnɔ naam i b'i da kusukusu ni bana ma jouer kan kojugu i b'i ka sun continuer i ka sun ka ɲi. nka n'i fɔnɔna hɔ fɔnɔ dɔ bɔla nka dɔ ma bɔ dɔ segil'i kɔnɔ i ka sun tiɲɛna fɔnɔ ma i ka sun tiɲɛ dɛ min segil'i kɔnɔ de y'i ka sun tiɲɛ n bɛ segin kuma in kan n'i fɔnɔna siɲɛ kelen a bɛɛ bɔla i b'i da kusukusu ni bana ma jɔ i kan baasi t'a la i ka sun ka ɲi nka ni bana n'a jɔl'i kan i bɛ se ka sun tigɛ kosɛbɛ mɛ fɔɔnɔ min bɛ sun tiɲɛ hmm. o de ye n'i fɔɔnɔna fɔɔnɔ bɛɛ ma bɔ dɔ segila i kɔnɔ i ka sun tiɲɛna n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu kojugu o ye sun tiɲɛ fɛn dɔ ye fana hmm, sun tiɲɛ fɛn dɔ ye juman ye a ka hakɛ to maa min ye tulon kɛ a yɛrɛ la sunkalo fɛ fo ka maniyo bɔ o yɔrɔ fana ye fila ye mm. maa min dala sunɔgɔ la mm. e dalen sunɔgɔ la a ka hakɛ to kosɛbɛ ah, kuma ka gɛlɛn i nana ye a man nɔgɔn o kɔrɔ i cɛtɔ i nana ye i ni muso b'i da kosɛbɛ walama i musotɔ i nana ye i ni cɛ b'i da mɛ sunkalo don mɛ i bi sunɔgɔ la e kalo o t'i seko ye mhm. baasi t'o la n'i wulila i bɛ jɛnɛba ko mɛ maa min ye tulon kɛ a yɛrɛ la a yɛrɛ de y'a lawura kama ka tulon kɛ a yɛrɛ la maniyo bɔla a la o ka sun tiɲɛna i yɛrɛ de a mɔgɔw bɛ yen parce que n'i ka baara tɛ fɛn min a bɛ bonya i ma ko a bɛ se ka kɛ yan mɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ nege fo yɛrɛ bɛ tulon kɛ o yɛrɛ la kosɛbɛ a bɛ muso la komi a bɛ cɛ la sunkalo la n'i y'o kɛ dɔrɔn sun taara zero la a dɔ ye juman ye n'i ye ja dɔ filɛ ja min y'i nege e yɛrɛ tol'o ja lajɛ la o kɛla tele ye o kɛla siraba da kan ye o kɛla pɔrɔtabu ye i tol'o ja lajɛ la fo maniyo bɔl'i la sun tiɲɛna n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu o kɔfɛ maa min mm. sunkalo tile fɛ e ko sun digila ne la bana t'i la y'i dɛn ka bɔ mɔgɔw cɛ la k'a lawura kama i seliji tatɔ ka ji dɔɔni min mm. i yɛrɛ de y'a lawura m'a fɔ n k'i da kusukusutɔ a bɔsil'i la ah, o yɔrɔ fana ni kiti bi fila kosɛbɛ kira salalahu taala aleyihi wa salam a ko ni maa min ɲinana ka ji min sunkalo tile fɛ ko ala de y'i min mm. mɛ kan'a lakali mɔgɔ ye kana t'a fɔ dɔ ye ko ne ɲinana ka dumuni kɛ walama ɲinana ka ji min kosɛbɛ kana lakali naam i ka kan ka siran de ka jɔrɔ mm. mais kira ko baasi t'a la naam nka imam maliki nana na yen toujours ale ko k'ale bɛ feu de bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni feu tɛ yen ko mɔgɔ si tɛ kɔlɔsili kɛ to o ye tiɲɛ ye fasino N'i ye muwata maliki lajɛ kosɛbɛ maliki ko cogo di ko di a ko n'i ɲinana ka ji min k'o sun donc i t'a tigɛ dɛ i b'a continuer fo ka taa ban ni sunkalo banna a tile kelen komi i ɲinana de ye i b'a sara de u ye maliki ɲininka ko a ye nin kɛ mun na a ko n'an ma barrage da nin na ko tugubaanciw bɛ ji min siga t'a la walahi ko donc barrage ka kan ka da a la de parce que ala kira bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ mumini dafalenw don olu yɛrɛ sirannen don k'a min yɛrɛ mais an bɛ waati min na bi u tɛ siran ala ɲɛ donc n'i ɲinana k'a min ni sunkalo banna i b'a sara kosɛbɛ n'i hakili bɛ sarali la hali n'i hakili ma jigin ala la i b'a to yen o ye tiɲɛ walilahi naam bon o ye ni min ɲinɛna ye mm. nka ni min y'a lawura kama k'a min naam e y'a lawura kama de k'a min mm. aa sariya la mm. o sara ye tile bi wɔɔrɔ de ye alahu akubar tile bi wɔɔrɔ 60 ah. jours alahu akubar o tile bi wɔɔrɔ n'i y'a daminɛ i tɛ tile kelen bila n'i ye tile kelen bila sariya k'o tile kelen ko a bɛ segin i bɛ bi wɔɔrɔ wɛrɛ sun ala ko n'i ma tile bi wɔɔrɔ sun n'i sera ne ma lahara n b'i jeni a mɔgɔw bɛ yen walahi u bɛ bɔ mɔgɔw cɛ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ dafalen don kosɛbɛ bɛ taa den kɛrɛfɛ ka ji min naamu walima a bɛ taa den kɛrɛfɛ ka dumuni dɔ dun walahi ka sɔrɔ k'i da jɔsi ka na sigi mɔgɔw cɛ la tiɲɛ i ye ko jurumu kɛ Allah walahi a jurumu dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ larisi bɛ giliya a ta mɛlɛkɛw bolo mɛlɛkɛba seegin bɛ ala fɛ larisi bɛ giliya olu bolo de Allah o mɛlɛkɛba seegin ni larisi giliyala o b'o dama kasi ko nin ye mun ye mm. mɛlɛkɛ dɔw b'a fɔ a ye ko karisa den karisa o de ye fɛn dɔ kɛ dugukolo kan min man ka kɛ n'o kɛla n'u y'o fɔ minkɛ larisi ta mɛlɛkɛ ninnu b'a fɔ walahi mm. ala an ma diɲɛ karisa den karisa ma min ye nin jurumu in kɛ ni larisi giliyala an bolo an ma yafa a ye o la tile bi wɔɔrɔ i b'o de sun kosɛbɛ o ye ni min y'a lawuri a kama k'i ka sun tigɛ ka sɔrɔ sariya ka tigɛli min fɔ o tɛ parce que sariya ka tigɛli dɔw fɔ kosɛbɛ n'i bɛ sun na bana dɔ nana cun i kan sariya dagalen don i bɛ sun tigɛ i bɛ fura ta kosɛbɛ sariya y'o sun tigɛ o fɔ walima e ye sun don a nana se midi waati i y'a ye sinjiw bɛɛ jala kosɛbɛ den bɛ kan ka kasi ji tɛ sin na bilen wa i y'a ye fana nɔnɔ fana k'a lalaga ka di den ma i t'a sɔrɔ den dɔw ma dege a la kosɛbɛ ɔ sariya ko e ka sun to yen i ka sin d'a ma naamu kosɛbɛ ala ka hɛrɛ k'an ye sɔli ala rasuli ok alihamudulila nin tun y'an ka ustaz ye ka bɔ ka sun cɛnfɛn dɔw f'an ɲɛna ala ka lamɛn cogo ɲanama d'an ma an bɛna pause dɔ kɛ Alihamdulila komi an bɔra k'a fɔ an n'an ka imam fa zi de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni pto san ɲuman kan bi an bɛ thème min kan olu ye sun cɛnfɛnw ye donc a bɔra ka dɔw f'an ɲɛna ala ka mɛto ɲɛnama toujours an ka sɔsɔ an b'a fɔ ka waleɲuman ka to k'an dɛmɛ an ka émission ni saji la donc a kana ɲina toujours ka abonner kɔmi an ka ustaz bɔra k'a ta fɔ donc avant k'a bɛna dɔw ka question dɔw bila bila k'an k'o poser an ka ustaz kan donc o question tɛ dɔwɛrɛ ye premier ko sun wajibiyalen jɔn ninnu de kan n'ala sɔnna comme ustaz ka dɔ fɔ a la w'a bɛna na a résumé un peu ka di olu fana ma kɔfɛ n bɛna na question n'ala sɔnna ala k'an bɛn sababu ma ala ka hɛrɛ k'an ye o la a ka ɲininkali diyara n ye parce que diinɛ in a tɛ taa wajulu kɔ wajulu kɔfɛ i ma min faamu kosɛbɛ o de ye ɲininkali ye o ye tiɲɛ ye o la ko yala sun wajibiyala jɔnw de kan naam ɔ a fɔlɔ fɔlɔ sun wajibiyalen don silamɛ de kan naam n'o ye mumini ye fasina nin ye muminiya baara yɛrɛ fɔlɔ daminɛna ye de naam o la n'i yɛrɛ ye mumini ye sun wajibiyal'i kan walahi mais tuma dɔ la n'i ma balikuya fɔlɔ naam sun tɛ wajibiy'i kan o tuma sun ye mɔgɔ kan min balikuyala balikuyali ne hakili la bɛɛ b'o bamanankan faamu naam donc n'adamaden ni balikuyala ka ban naam ka sɔrɔ i ye silamɛ ye mm. kafiri bɛ se ka balikuya nka sun t'a kan wajibi ye parce que kafiri don kosɛbɛ o ye tiɲɛ donc n'i ye silamɛ ye n'i balikuyala naam sun y'i kan wajibi ye kosɛbɛ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu mhm. mɔgɔ min hakili tɛ yen naloma sun t'o kan wajibi ye maa min ye denmisɛnnin a ma balikuya sun t'o kan wajibi ye fatɔ mm. sun t'a kan wajibi ye sabula kalamu wulilen don ka bɔ ninnu bɛɛ kan sun ye mɔgɔ de kan wajibi ye min mumini don ni silamɛ don wa a balikuyala fana kuntagala surunya na n'ala ka jɛn ye inshallah Donc, alhamdulillah, ok, question première. Donc, question filanan. ko le mérite du mois de ramadan inchallah sun baraji ala k'an bɛɛ sawa ma eh, ko sun baraji mm. bon ala kira salalahu taala alayhi wasalam bon a kumana kuma caman kan mais sun baraji mm. ala ka bɛɛ sen b'o la ala ko mɛlɛkɛw ma a y'o to ne yɛrɛ de bolo ne yɛrɛ ala taala de bɛna sun baraji ne yɛrɛ de b'a sɛbɛn n'a sɔrɔ tun bɛ fa kosɛbɛ o tuma n'i ko sun baraji hmm. o ye ala yɛrɛ ka baara de ye osɔ ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen sa a ko sunkalo kalo hmm. a su o su fi kulli layilatin min ramadan sittu miati alfi atiki minan nar fa iza kana akiru layilatin ataka lah bi adadi man mada a ko sunkalo su o su mm. ala bɛ mɔgɔ waa kɛmɛ wɔɔrɔ a b'o de kan hɔrɔnya ka bɔ janɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ ba kɛmɛ wɔɔrɔ o mɔgɔ waa kɛmɛ wɔɔrɔ a bɛ yafa o ma k'o fara alijinɛdenw kan o maa ba kɛmɛ wɔɔrɔ ala k'an ye o la ko mais sunkalo kalo ban waati mm. a waati laban dɔw ko layilatulu kadiri dɔw ko la k'a waati laban k' a b'a lajɛ sunkalo kɔnɔ su o su a ye maa ba kɛmɛ wɔɔrɔ min kan hɔrɔnya ka yafa u ma k' a b'o fara ɲɔgɔn kan n'o bɛna da min ma a b'o ɲɔgɔnna fana kan hɔrɔnya donc bɛ fɛ k'a fɔ sun baraji ala ye mɛlɛkɛw sen b'o la ka kiraw sen b'o la ko ale ala yɛrɛ de bɛ jɔ ni sun yɛrɛ baraji ka sɛbɛnni ye parce que ni sunkalo tɛ n'i ye ɲumanya kelen kɛ a bɛ bɛn tan de ma o tan in a bɛ dubile ka taa kɛmɛ wolonwula a bɛ dubile ka taa waa wolonwula a bɛ bɔ ɲumanya yɛrɛ kɛbaga la mais sun ta ka dubile n'i ye kelen kɛ ko tan la ala ko mɛlɛkɛ a y'a sen b'o la k'o ye ne yɛrɛ de ye kosɛbɛ donc nin yɔrɔ in na n bɛ profiter ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen an b'an janto a la sunkalo la an b'o o yɔrɔ kɛ ka e ka question jaabi n'a ye a ko ni maa min ye mɔgɔ dɔ sunatigɛ a ye nin fɔ a ka hadisa dɔ kɔnɔ donc n'i mako bɛ barajiba la sun doli kɔfɛ i jija i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kana sɔn sunkalo ka ban i jija f'i ye kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ sunatigɛ hali n'a kɛra siɲɛ kelen ala kira ko n'i ye mɔgɔ dɔ sunatigɛ sunkalo kɔnɔ k'o bɛ kɛ jurumu yafa ye i ye jurumu minnu kɛ ka sɔrɔ sunkalo ma se k'o kɔfɛ ko a baraji bɛ bɛn jɔn kan hɔrɔnyali ma k'o kɔfɛ ala b'i yɛrɛ kan hɔrɔnya ka bɔ janɛmɛ doli ma kira ye nin fɔ minkɛ fantanw jɔrɔla o tuma na ala kira n'i ye mɔgɔ dɔ sunatigɛ wari tɛ ni wari tɛ mɔgɔ bolo i bɛ se k'o kɛ yan aa o tuma na ne bɛ se ka sukaro san walima ne bɛ se ka tamaro san ka di maa ma wari tɛ ne bolo e yɛrɛ mago bɛ fɛn min na n'a dil'i ma e yɛrɛ mago b'a la o tuma ala kira ko wa man saqa fihi sa'iman saqahu Allahu azza wa jalla min hawdihi sharbatan a ko ni maa min ye ji gansan o tɛ tamaro ye dɛ i jija ji i ye ji baraji ɲini kama ka ji dɔ ta ten ka taa jɔ misirida la suntigɛ sera dɔrɔn i sina ka ji kelen ta karisa nin minɛ dɔ min a y'o ji kɛ k'a ka sun tigɛ ala kalenna a b'o noté lahara hmm. jiminnɔgɔ ka kalan waati min na fo a k'i min alijinɛ kɔji la e ka wari ko tɛ nɔ o kosɔn ko diinɛ ka di wari ko tɛ sanu ko tɛ ça dépend ŋaniya hmm. innamal a'malu binniya adamaden yɛrɛ ka ŋaniya baara in posénin b'o de kan o la an kelen kelen bɛɛ ye an ma hakili t'o de la u an ka se ka baraji ba sɔrɔ ala yɔrɔ sun in donlen kɔfɛ an y'an janto a la an baden minnu se t'u ye n'a fɔra ko se tɛ min ye k'i hɛrɛ ka ye e yɛrɛ se t'i ye n'o hali tamaro tan ta ni ne ye tamaro tan ta san sisan ni suntigɛ sera an bɛ sujla an ko kelen minɛ kelen minɛ mɛ ne ye suntigɛ di o O ma se ɲɛ taa bakarijansa fa o se tɛ n ye o n'o se bɛ n ye n bɛ shɛ de faga o tuma shɛ fana se bɛ min ye ne ye tamaro di ala t'o fɛ dɛ i bɛ na ni shɛ de ye ala k'an bɛ sa ala sɔnna ala k'an bɛ sa ko yala silamɛ kana ka jogo jumɛn de ta sunkalo kalo kɔnɔ an balimamuso ne hakili la an tilala o la ka ban Eh, hali ni sunkalo kalo tɛ hmm. silamɛ kana ka kɛ comportement ɲuman kɛbaga de ye kosɛbɛ silamɛ ye exemple de ye naam exemple hmm. n'i yela yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw b'i exemple lajɛ kosɛbɛ an kana taa yɔrɔ jan an y'a daminɛ an yɛrɛ la naam mɔgɔw dalila ko karisa ye karamɔgɔ ye naam an ka diinɛ ɲɛmaa don naam jogo dɔ bɛ yen n'a yelila hmm. e kelen kama maa ba kɛmɛ bɛ taa woyo la sini dɔ y'a kɛ ni dɔ k'a bɛ kuma ko bɔ yen sa ko karisa yɛrɛ m'a kɛ yan naamu kosɛbɛ o la silamɛya silamɛ kana ka kɛ comportement ɲuman kɛbaga de ye naamu silamɛ yɛrɛ mana ye yɔrɔ la exemple don mm. bari silamɛya kɔrɔ de al istislam k'i yɛrɛ minɛ k'i janto i yɛrɛ la naamu ko minnu man ɲi kana don a da fɛ kosɛbɛ donc plus k'u k'a fara ɲɔgɔn kan mm. silamɛ kana ka comportement min ta i b'o dɔn wa mm. min man di ile ye mm. kana kɛ ne la mm. min man di ne fana ye n kana ɲɛsin i ma a banna pewu fasi nɔ ok alihamudulila donc ni ko an ka émission ban yɔrɔ ye donc an bɛna sira don sa ma a b'an lamɛnkɛ jamaw bɛɛ fo a b'an k'an bɛ pause ala k'an bɛ saba bon alhamdulila folikan min kɛrɛnkɛrɛnlen don ka ɲɛsin an lamɛnbaga jama bɛɛ lajɛlen ma d'abord an bɛ fɔlɔ k'a yɛrɛw de fo o ka kan parce que n'i y'a mɛn ko n b'a lamɛn mm. a sela i ma de o ye tiɲɛ ye n'i y'a mɛn ko n b'a filɛ a tala de o ye tiɲɛ ye o la min b'a lamɛn mm. ale y'a foli yɛrɛ de kana ka na min y'a s'a ma kosɛbɛ min b'a filɛ mm. a ka foli kana ka na min y'a ta kosɛbɛ donc an bɛ kan tabagaw ani image tabagaw an b'o yɛrɛw fo olu de bɛ kɛ sababu ye mɛnnikɛlaw b'a mɛn filɛlikɛlaw b'a ye donc filɛlikɛla minnu fana b'a filɛ an b'o fo parce que n'olu ma abonner k'a filɛ courage bɛ bɔ aw fana la ni lamɛnbagaw fana m'a lamɛn courage bɛ bɔ aw la donc an b'a fɔ filɛbagaw ye u y'a lajɛ u bɛ baraji sɔrɔ a la o kɔfɛ fana ko abonner a kan o kɔfɛ an b'a fɔ lamɛnbagaw fana ye n'o y'a lamɛn n'o ma faamu minnu sɔrɔ o ka question poser hali n'an tɛ dɔnnibaw ka ca u b'a jaabi an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ala ka garisɛgɛ ɲuman ala ka hɛrɛ ka ala ka n'a laban a ka sij ala k'a sabati yanni san wɛrɛ an ka ye an ka ye yɔrɔ wɛrɛ la min ten o kɛbaa ala ala ala an b'o deli i ka kɛ i ka kira kama an'a somɔgɔw kanu kama sa ala